Dia dhaoibh a pháistí! Táimid ar ais arís agus féach, inniu táim chun leanúint ar aghaidh lenár gearrscéalta ón Afraic. Ó Ró na Círcíní, Tagaigí liom agus léifidh mé cúpla ceann eile de na scéalta deasa ón Afraic. Dia dhaoibh, féach, tá mé ag filleadh ar an Afraic, mar a dúirt mé, féach, Ó Ró na Círcíní agus scéalta eile ón Afraic. So, leanfaimid ar aghaidh anois leis an chéad scéal eile. Féach, bíonn cluasa ar an bhforaois. Nath de chuid na hAfraice. Teitheann Malunga suas chun na bhflaitheas. Bhí ocras ar Chameleon. Rith sé síos go dtí bruach na habhann féachaint an raibh aon rud gafa aige ina ghaiste. Tá rud éigin gafa agam, ar seisean. Rud éigin trom, ní foláir. Rud éigin blasta, tá súil agam. Neam neam! Bhí uisce lena fhiacla agus é ag smaoineamh ar an mbéile breá a bheadh aige. Níor aithin Chameleon na neacha a bhí sa ghaiste aige, áfach. Bhí dhá rud aisteacha sa ghaiste. Ní bheadh a fhios agat cad a bhí iontu, dáiríre. Tharraing sé an gaiste go dtí Malunga, an Cruthaitheoir. Bheadh a fhios ag Malunga cén saghas neach a bhí iontu.

Lig sé amach iad agus d'fhéach sé féin agus Malunga orthu go fiosrach. I gceann na haimsire d'fhás na daoine agus d'éirigh siad an-láidir. Chuimil siad píosaí adhmaid lena chéile agus léim splancacha dearga astu. Níorbh fhada go raibh tine bhreá lasta acu. Ní raibh na hainmhithe eile in ann tine a lasadh, leath na súile ar Chameleon le hiontas. Thar a bhfaca tú riamh, ar seisean. D'fhéach sé ar Malunga. Bhí Malunga ag caoineadh. Cén fáth a bhfuil tú ag caoineadh? arsa Chameleon. D'fhreagair Malunga é. Ó, ní bheidh aon stop anois leis na daoine, ar seisean. Sin an fáth a bhfuilim ag caoineadh. Bhí an ceart ag Malunga, ní raibh aon stop leis na daoine. Mharaigh an fear agus an bhean buabhall ansin agus róst siad os cionn na tine é. D'ith siad é go léir léir! Rinn an fear brúcht tar éis an bhéile agus chuimil a bholg go sásta. Bhí Malunga agus Chameleon ag faire orthu an t-am ar fad. Ní raibh lá sa tseachtain nár mharaigh na daoine ainmhí éigin. Leag siad na crainn ansin, rud scanrúil is ea é nuair a thiteann crann, chuir an torann as go mór do Chameleon. Ní maith liom an obair seo! ar seisean. Bhí Mulungu ag éirí míshásta. Eisean a chruthaigh gach aon ní ar domhan ach bhí gach aon ní i mbaol anois. Bhí an domhan féin i mbaol. Bhí slad á dhéanamh ag na daoine. Slad ceart. Chonaic na hainmhithe agus na héisc an scrios a bhí á dhéanamh ag na daoine. Tá siad ag dul thar fóir! Thar fóir ar fad! arsa na hainmhithe agus na héisc go léir. Theith go leor acu isteach san fhoraois agus iad ag súil nach dtiocfadh na daoine orthu. Níor thaitin an domhan níos mó le Mulungu. Lá amháin chonaic Mulungu rud éigin sa spéir. Cad a bhí ann ach Anansi, an damhán alla. Conas a d'éirigh leatsa dul suas ansin? arsa Mulungu leis. Bhí Anansi tar éis téad a shníomh a shín suas chun na bhflaitheas. Beir greim ar an téad sin anois, arsa Anansi leis. Rug Mulungu greim ar an téad. Go maith, arsa Anansi, anois bí ag dreapadh leat. Dhreap Mulungu an téad. Suas leis. Suas, suas, suas, an bealach go léir suas chun na bhflaitheas. Agus is ann atá sé ó shin. Téacs nath eile. Níor theip ar eilifint riamh a chuid starrfhiacla féin a iompar. An Eilifint agus na Starrfhiacla agus na hÉiníní. Féach, ina sheasamh ar dhroim an eilifint. An chreach á roinnt. Chuaigh leon, mac tíre agus sionnach ag fiach lá. Mharaigh siad asal fiáin, fia agus giorria. Arsa leon le mac tíre ansin, Is féidir leatsa an chreach a roinnt. Tá go maith, arsa Mac Tíre. Bíodh an t-asal agatsa, mar sin, bíodh an giorria ag sionnach agus beidh mise sásta go maith leis an bhfia. Bhí leon ar buile. An t-asal, an ea? An t-asal agamsa agus an fhiafheoil bhlasta sin ag Mac Tíre! D'ardaigh leon a lapa agus bhuail Mac Tíre ar an gceann. Cnag! Scoilteadh blaosc mhac tíre agus thit sé ina chnap. Labhair Leon le Sionnach ansin. Roinn an chreach, le do thoil. Tá go maith, arsa sionnach. Bíodh an t-asal agat don dinnéar, mar sin, an fia don suipéar agus an giorria don bhricfásta an chéad rud maidin amárach. Nach tú atá cliste, arsa leon. Caithfidh gur tú an t-ainmhí is cliste sa tSúdáin. Cé a bhí mar mhúinteoir agat? An cnag sin a chuala mé cúpla nóiméad ó shin, arsa sionnach. D'fhoghlaim an sionnach go tapaidh, nár fhoghlaim?

Sé sin, na daoine go léir seachas bean amháin a bhí imithe i bhfolach ar an ollphéist i gcoca féir agus a bhí ag iompar clainne. Saolaíodh leanbh don bhean ar ball. Masala Kulangwa a thug sí ar an mbuachaill. Duine cliste is ciall leis an ainm sin. Leaidín cliste a bhí ann, cinnte. D'fhás sé go tapaidh. Lá amháin chuir sé ceist ar a mháthair. A Mham, conas nach ann ach don bheirt againn? Cá bhfuil na daoine eile? Lig sí osna. A stóirín bán, ar sise. Shlog Shing Weng Wei iad go léir, níl fágtha ach an bheirt againn. Nuair a chuala sé é sin, gheall Masala Kulangwa dó féin go rachadh sé sa tóir ar an ollphéist ghránna sin is go maródh sé í. Lá amháin mharaigh sé dreoilín theaspaigh. Thug sé abhaile leis é agus chan sé in ard a ghutha, A Mham, a stór! A Mham, a stór! Nach mise an laoch atá dána! Féach anois gur mharaigh mé an ollphéist ocrach ghránna. D'fhéach a mháthair air. Ní hin í Shing Weng Wei, a lao ghil, ar sise. Níl ansin ach dreoilín teaspaigh. Ach nach cuma. Róstfaimis é. Déanfaidh sé béile breá blasta. D'ith siad an dreoilín teaspaigh agus rinne sé maitheas dóibh beirt. Lá eile mharaigh Masala éan mór. Thug sé abhaile leis é agus chan sé in ard a ghutha, A Mham, a stór, a Mham, a stór, nach mise an laoch atá dána! Féach anois gur mharaigh mé an ollphéist ocrach ghránna! D'fhéach a mháthair air. Ní hin é Shing Weng Wei, a dhaimh. Níl ann ach éan mór, ar sise. Ach nach cuma. Róstfaimis é. Déanfaidh sé béile breá blasta. D'ith siad an t-éan agus rinne sé maitheas dóibh beirt. Lá eile fós mharaigh Masala antalóp beag. Thug sé abhaile leis é agus chan sé in ard a ghutha, A Mham, a stór! A Mham, a stór! Nach mise an laoch atá dána! Féach anois gur mharaigh mé an ollphéist ocrach ghránna!

Mheas sé nach n-éireoidh leis teacht ar an ollphéist ghránna go deo. Lá amháin, áfach, chonaic sé i bhfad uaidh imlíne de neach ollmhór. Rith sé de luas ina threo. Cad a bhí ann roimhe ach Shing Weng Wei! Thuig Masala Kulangwa go raibh a dheis faighte aige. D'ionsaigh sé an ollphéist lena scian.

Nath eile de chuid na hAfraice, Is cuma do shrón a bheith gránna, fad is a ligeann sí anáil tríthi.. Faigheann duine agus an crogall freisin. Craiceann an chrogaill. Is deas mín órga a bhí craiceann an chrogaill tráth den saol, nó sin a deir muintir na Namaibe ar aon nós. Conas a tharla go bhfuil a chraiceann chomh garbh sin inniu? Fadó, d'fhanadh Crogall an lá ar fad san uisce. Is annamh a thagadh sé amach as an abhainn i rith an lae. Nuair a thagadh, Bhíodh na hainmhithe eile á mholadh as an gcraiceann mín órga a bhí aige. Thaitin an moladh sin ar fad go mór le Crogall agus thosaigh sé ar theacht amach as an abhainn níos minice agus níos minice chun go gcloisfeadh sé na hainmhithe eile á mholadh. Craiceann álainn! a deireadh ainmhí amháin, An-deas go deo! a deireadh ainmhí eile. Gleoite amach is amach! a deireadh ainmhí eile arís. Diaidh ar ndiaidh chuaigh an moladh sa cheann aige agus mheas sé go raibh sé níos tábhachtaí ná aon neach beo. Níor thaitin an t-éirí in airde sin leis na hainmhithe eile, áfach, agus thosaigh siad á sheachaint. D'fhanfadh Crogall amuigh faoin ngrian agus é ag súil go dtiocfadh ainmhí éigin chun aoibhneas a bhaint as an gcraiceann mín órga a bhí air. Ach, lá i ndiaidh lae, is amhlaidh a bhí damáiste á dhéanamh ag an ngrian dá chraiceann. D'éirigh a chraiceann righin cnapach. Faoin am gur thuig Crogall an rud a bhí tarlaithe dá chraiceann bhí sé ródhéanach. Bhí náire an domhain air. Ní mian leis a thuilleadh anois go mbeadh daoine ag stánadh air. Tuigeann sé nach ag moladh a chraicinn a bhídís. Imíonn sé as radharc nuair a chloiseann sé ainmhí éigin ag teacht. Isteach san abhainn a théann sé agus ní bhíonn le feiceáil os cionn an uisce ach a dhá shúil agus a dhá pholláire. Leanfaimid ar aghaidh an chéad uair eile. Súil agam gur thaitin na scéalta sin libh, scéalta deasa ón Afraic, agus táimid ag tnúth scéalta eile a léamh daoibh go luath. Slán tamall!